Moni ndine Jack nde nkhani iyi ya ku South Korea former president wawo Yoon Suk Yeol ndi mkazi wake anthuwa zinthu zinatembenukira moopsa kwambiri modabwitsa anali president ndi first lady yake amakhala moyo wapamwamba kwambiri especially first lady yo nde anali wapamwamba anali ndi zinthu zodula kwa basi zija zoti wow eti otchena wachitsikana nde mu 2024 Former president yo anatumiza ma drone kuchoka ku South Korea kukazungulira ku Pyongyang ku North Korea. Paja nthawi zonse pamakhala zitopotopo ma tensions between North Korea ndi South Korea. Nde anangopitisa kukangodutsa nkubwerera. Nde imeneyo inali ngati provocation eti kuwachita provoke a North Korea. Nde after pamenepopo anapanga declare martial law. mu December 2024 kukhala ngati kuti kupanga pause nyumba ya malamulo ndikuyikitsa martial law kunena kuti mphamvu ikhale kwambiri ndi ma soldiers kapena nditi military. Iyeyo akuti chifukwa chomwe anapangira zimenezozo kunali kuteteza South Korea from North Korea. and yet amene amakhala ngati kuti akutumiza akuichita poko akupanga provoke anzake anali iyeyo nde anthu anakwiya kwambiri kuti martial law nde mmene amapangira ma soldiers analowa munsewu chani nde fanziso sinatani sinalolere fanziso inalowaso munsewu ndikuyambano kupanga maprotest Nayo nyumba ya malamulo inakana, inanena kuti simungangotithesera mphamvu osafotokoza bwino bwino kuti why martial law, anabwerera mnyumba ya malamulo ndikupanga vote against martial law nde martial law yake inangotha nthawi yochepa kwambiri masiku if not ma hours kenako anathetsa martial law and atangothetsa martial law nthawi yomweyo nyumba ya malamulonso parliament chani ndikupanga vote msangamsanga kumpanga impeach kumuchosa Yoon yo nthayomweyo kuti no sungabwerese ma, martial law mudziko kungopanga decision pawekha kuti ee martial law chani chani palibe munthu amene ali ndi mphamvu ngati zimenezozo ku south korea so anampanga impeach atampanga impeach anammanga tsono sanammange yekhayo anammangaso mkazi wake uja mkazi wakeyo dzina lake ndi Kim Keon Hee ananena kuti milandu ya amuna ake pambali nayenso anali ndi milandu nanga si mmene anali first lady and u first lady wo unali kuchoka 2022 kufikira 2024 December kumapeto mene anapangidwa impeach amuna ake anali ndi zinthu zodula kwambiri ma handbag omwe amagwiritsa ntchito eti ma Dior handbag eti komanso ati amapanga manipulate stock market iyeyo komanso amapanga bribery, katangale, munthu akafuna chinthu chonena kuti chokhuza mboma chofuna access mboma amamugulira chinthu chodula kwambiri ndi kumpatsa so anayamba kuchita check kuti kodi zinthu zimenezi anazitenga kutiko ndalama zake zinachokera kuti nde ananena kuti ayi zinali mphatso zinali mphatso kuchokera kwa ndani ndikuyambano kufufuza kuti ichi munachitenga kwa ndani handbag iyi ndiyodula chonchi ndalama zake ziti salary ya president ndi mwakuti iweyo ndalama zako umapanga mwakuti ndalama zi sizikulingana ndi zinthu zomwe uli nazoz anakupasa ndani ndeno ndi kunali kunena wakuti ndamene anandipasa ichi why iyeyo umadziwana naye bwa ayambe nokufufuza pamenepo nkupeza kuti iyayi inali deal ndithu kumpatsa kumunyengerera cholinga apeze access apeze ma deal ena ake ndi government akatere iyayi ampeza ndi chani zinthu mpaka nakuti mm, eh, turtle ngati kamba wa golide ka, ka, ka, kongokhala kachinthu kagolide kangati kamba chonje ali ndi zinthu zodula kwambiri mpaka nanso case ina inadzakula kwambiri ndi ya unification church unification church ndinaikamba kwambiri pamudzi pano mpingo uja wa ma Moonies oti dziko lina i think ndi japan unapangidwa ban chifukwa choti unabweretsa umphawi pa miyoyo ya anthu by kuwapanga manipulate kuti adzipereka chopereka mpaka na anthu kumasauka eti ndi mpingo onena kuti uli very controversial nde akuluakulu a mpingomo nawonso anampanga reach ndikumampasaso ma bribes nkumampatsa ma gifts amtengo wapatali ncholinga choti mpingowo ukhalenso ndi political influence. Moti mulanduwu sunali wa iye yekha, unalinso wa amayi a mumpingo wawo. Kaya ndi ngati amatamandidwa kaya ndi ngati amalambiridwa sort of, zinali zoti milandu yake yambirimbiri mpaka nayenso ampeza olakwa. amupanga sentence to 7 years in prison katunduyo yeseyo analandirayo amulanda komanso ampatsa fine kuti alipire fine sizikuthera pompo amuna ake wa former president wo akhala moyo wawo wonse mprison chifukwa on top of zigamulo zina alandira awapatsanso chigamulo china cha special cha decision yokhayo yotumiza madrone ku north korea akuti 30 years in prison kunali kufuna kuputa nkhondo kuti apwetekese anthu 30 years in prison. Pamene mulandu wochita impose martial law kufuna kubweretsa chisokonezo pa order ya mu dziko lake pamene panalibe chifukwa chenicheni chopangira zimenezo anapasidwa sentence ya life in prison nde imagine anthu onena kuti amakhala high life. president ndi mkazi wake yemwe osatiso president yekhayo akupezeka kuti akhala kuti awamanga atani zosakhala bwinotu eti ti kaya tikuti kaya awaonesa chete imene ndiye ikuchitika ku south korea zikomo kwambiri